Hmm. Íoslaghdaigh. Caithfidh mé sin a scríobh síos. So, b'éigean dom an fhuinneog sin a íoslaghdú. Tá muid ag leanacht ar aghaidh lenár scagadh ar Shigmund Freud agus inniu pléann muid an aigne neamh-chomhfhiosach. Timpeall is an bhliain míle naoi gcéad, d'fhorbair Sigmund Freud samhail topagrafach den. aigne. Trína ndearna sé cur síos ar na gnéannaí de struchtúr na haigne agus feidhmeannaí na haigne, Éinne a bhfuil teiripe de shaghas ar bith faighte aige riamh, tuigfidh sé nó sí samhail an chnoic oighir. Anois, ní fheiceann tú ach trian, ar a mhéid, den chnoc oighir, mar tá an chuid is mó de faoi dhromchla an uisce. go díreach faoi bharr an uisce, tá, bhuel, os cionn an uisce, tá an aigne comhfhiosach. Sin iad na smaointe atá ar ár n-aire anois díreach. Ach díreach faoi bharr an uisce, tá an aigne réamhchomhfhiosach. Sin iad na smaointe arbh fhéidir a aisghabháil ón aigne, cuimhní agus a leithéid, rudaí a bhfuil rochtain éasca againn orthu. Ach dar le Freud, is é an tríú cuid den aigne an chuid is tábhachtaí. Agus sin é an chuid den aigne is faide síos ó bharr an uisce. Sin é, sin í an aigne neamh-chomhfhiosach. Agus is ansin a tharlaíonn na próisis. arb iadsan i ndáiríre cúis an chuid is mó. Dála an chnoic oighir, is é an chuid is tábhachtaí den. aigne an chuid nach féidir a fheiceáil. Feidhmíonn an aigne neamh-chomhfhiosach mar taisclann, cuireann tú rudaí i dtaisce ann, ach is coire é, nó guairneán, nó séideán. coire, sea, coire, de mhianta bunaíocha, ainmhíocha, b'fhéidir, agus tallann, agus coinnítear

ag an gceantar réamhchomhfhiosach. Mar shampla, chreid, nó fuair sé amach, chreid, déarfainn, Freud go raibh mianta nó tarlúintí áirithe chomh scantrúil nó chomh pianmhar sin nárbh fhéidir lena chuid othar iad a admháil agus chreid Freud gur coinníodh an t-eolas sin faoi ghlas sa neamh-chomhfhios, nó san aigne neamh-chomhfhiosach. Tarlaíonn sé seo go háirithe trí phróiseas

agus glacadh go fairsing mar chuid den teoiric Freudach. go raibh go raibh tionchar ag an aigne neamh-chomhfhiosach ar iompar ná mar a chreid daoine nó ná mar a.

Leanann muid ar aghaidh níos déanaí leis an síce agus críochnóidh muid inniu, ach amháin b'fhéidir tá cúpla focal againn nach mbaineann le tada anseo. Má bhíonn tinneas agat is neamh-ord é. Má dhéanann tú fuinneog ríomhaire níos lú, íoslaghdaíonn tú é. Má athraíonn do ráta morgáiste, is morgáiste rianúcháin é. Má tharlaíonn rudaí go rialta, is féidir a rá go dtarlaíonn siad go féiltiúil freisin. Más meascán báistí agus ceo é, tugtar brádán air. Agus seo focal a scríobh mé síos inné agus atá sórt dearmadta agam anois. is é, má dhéanann tú rudaí, go háirithe mionrudaí, go han-chúramach, má dhéanann tú, má théann tú tríd an bpróiseas ag tseiceáil gach aon rud, is duine mionchúiseach thú. Agus sin an méid don lá inniu. Leanann muid ar aghaidh, mar a deirim, amáireach nó go luath le Freud Cuid a Ceathair, An Síce. So, slán tamaill, tógaigí go bog é.